Igbo ekene m ụnụ ụmụaka ya nọkwa nso e anyị nọ ya maazị ụmụaka ruonụ m nso anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ntochakpi wọọ ifochakpi wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ a naghị epio ya epio pio. Akụ fechaa fechaa. Ọ daara awọ. E ruru otu ụbọchị. Otu ụbọchị eruo.
E nwere otu nwatakịrị aha ya bụ Somadịna. Somadịna bụ nwatakịrị dị isi ike nke ukwuu. Ntị ya bụ sọnsọ ebube mma. O jighị ya anụ ihe chaa chaa. Okwu si na ntị nke a banye, o sikwa na ntị nke ọzọ pụkwa ozugbo ozugbo ahụ. Mgbe ọbụla oge ruru iji wee jee akwụkwọ, Somadina na-eje zoo n'okpuru akwa ụra. Ndị ọzọ pụchaa jebe akwụkwọ, o piopụte, na-amịgharị n'ime ụlọ, na-asa ụsa n'ite ofe. o lukwa mgbe oge lulu iji wee nata akwụkwọ Somadina na-eje yiri efe akwụkwọ ya nọdụ mesapụ ahụ ka a ga-asị na o burula onye ọbụla ụzọ nata akwụkwọ mgbe ọbụla nna ya na-enyekarị ya ndụmọdụ sị otu ụbọchị nkata ga-ekpudokwanụ onye arụrụ ala Somadina achịa ọchị n'ime obi ya wee kwuo sị nkata ahụ kpudo m ekpuchapụ m ya nụ ọ sịkwa nọọ nkata nkata kpudo m kpuchapụ ya adọọ m nkata ahụ vam vam vam

ka ha na-agbagharị n'ime ọhịa na-achụ nta enweghịkwanụ anụ ọbụla ha jidenwuru nke ha ji bụrụ ụmụaka maka na ọ nwaanyị na-esu ogiri ma ijiji anya kpọrọ ha wee wagharịkata o nweghị anụ ha fụrụ nnukwu mmiri wee bidokwuo na-ezo na-ezo nke na ha kwadoziri ka ha nabazie ha wee na-agbagharị ọsọ n'ime ọfịa agbagharịgide ha amaghịzi ụzọ ha ga-esi wee gbanaa ha wee gbakpunye n'ime ajọ ọfịa n'ime ọfịa alụsị ka a na-ekwu ka a na-ekwu anụ nwa ha na-achọ achọ wee jupụtazie ebe niile ụdị anụ dị iche iche ụdị anụmanụ dị iche iche jupụtara n'ime ọfịa alụsị a mana ha niile bụ nke alụsị mmadụ ọbụla anaghị achụ nta n'ime ebe ahụ mana ụmụaka ndị a amaghị ha wee gbaa mbọ na-achụ anụ aghara aghara mana nke ha ji wee bụrụ ụmụaka enweghịkwa na anụ ọbụla ha jidenwuru maka na afịa onye na-azụ ka ọ maara anya ya ha chụọ ewi ọ gbanahụ ha ha chụọ oke ọ gbanahụ ha ha chụkwuo abụzụ ọ manahụ ha ha wee na-agbagharị na-agbagharị ka atụrụ enweghị onye nche emekatazie ha wee zute ofu nnukwu nnụnụ a na-akpọ icheoku ebe ọ nọ n'uji na-ekiri ha icheoku ahụ wee pịopụta n'uji kwụrụ na-enene ha ha na-ene ya ọ na-ene ha ha na-ene ya ọ na-ene ha o kweghị efepụ ka nnụnụ ndị ọzọ ofu nwatakịrị n'ime ha wee wenie ụta ya ka ọ gbagbuo icheoku a icheoku wee bido egwu na-agụ sị taa nwata agbakwana m kpalanụma

Mana kedu ihe kpatara na nnụnụ a achọghị ifepụ ka nnụnụ ndị ọzọ? Kedu ihe o ji nọrọ ebe ahụ wee na-agụ egwu na ụdị onu ọma a? Mba, aka bikwaa m ana. Agaghị m agbazi nnụnụ a. Ka anyị jee jee chọba nnụnụ ọzọ. Sọmadịna anụ nganga mpi. O wee sị, "Ọ gịnị dị?" Ọ nnụnụ nke anyị fụkwara anya. Nnụnụ nke a na-ama afịa anyị ahụ n'ịgbagbute. Biko nye m ụta ahụ. Sọmadịna nara ụta. Ọ tụba nnụnụ ka ọ gbagbuo. Nnụnụ wee bidokwa egwu. Taa nwata agbakwana m. Kpalanụma e.
Agbakwana m. Kpalanụma e.
Adịghị agba m agba. Kpalanụma e. Mgbe mmiri malụ nnụnụ. Kpalanụma e. Arụ na-ajụ ya oyi. Kpalanụma e.
Sọmadịna wee kachie ntị gbagbuo nnụnụ a icheoku wee si n'elu na-ada wee bee nnukwu ụlịa tie n'ala kpoo nnukwu ụjọ wee bịa ndị ọyị Sọmadịna ha wee kwụpụ ọsọ gbalaga Sọmadịna kachie ntị jee tụtụrụ nnụnụ icheoku wee naba na be ha mgbe ọ nataluru o nweghị onye ọbụla o kwudere n'ụlọ o wee were nnụnụ jee tinye n'ọkụ ka ọ hụchaa ya wee sie nnụnụ bidokwa egwu na-agụ sị

ọ hụchaa ya bọkasịa ya tinye n'ite nnu feba ose feba ụtazị feba ogiri feba nnụnụ wee ghee ọ na-ekpo ebe niile sọmadịna wee na-alacha ọnụ anụ agbaa

Ono ya, mpeti wee kwee. Nwata rie awọ, ọ jụ anụ. Icheoku wee bido na-agụ Sọmadịna egwu n'afọ. Ọ kụja. I- Ụdị icheoku dị iche iche wee ju na be ha na-agụ egwu. Afọ Sọmadịna wee na-ebu na-ebu na-aza afọ na-egbu ya mgbu. Ụkwụ ya na-ebu na-ebu na-aza ụkwụ na-egbu ya mgbu. Sọmadịna dabili n'ala na-ebezisi akwa. Ekwe ekwe ga-ekwele n'ute ekwele. Ka a na-ekwu ka a na-ekwu, nne na nna Sọmadịna na ụmụnne ya anata. ha wee zute Sọmadịna ebe ọ dabi n'ala na-ebe akwa. O nweghịzi ike ikwu okwu ọbụla, sọsọ aka ka ọ na-atụ n'efere anụ nnụnụ. O ndị ọyị Sọmadịna ndị ọzọ mgbe ha naruru na be ha, ụkwụ ha zaa zaa nnukwu na-egbu ha mgbu. Ha wee kọọrọ nne na nna ha etu ha na Sọmadịna si wee jee nta. n'ime ajọ ọfịa nne na nna ha wee kpọrọ ha wee bịawa na be Sọmadịna ka ha bịanụ jụọ ya ihe o ji wee gbagbuo icheoku n'ime ajọ ọfịa mgbe ha lutere ha wee jiri anya fụ ntị ha

afọ ya zaa ka afọ nwaanyị dị ime ụkwụ ya zajuo o nweghịzi ike ikwu okwu ọbụla ha wee kpọrọ ụmụ ha gbapụ ya ọsọ ọ bụrụ ụna ka a na-ekwu ka a na-ekwu Sọmadịna wee begide akwa ọ nwụọ nne na nna ya wee buru ya buru ozu Sọmadịna jee tụfuo n'ime ọfịa n'ime ajọ ọfịa otu a ka icheoku niile aha jupụtara na be ha si wee nachighakwa n'ime ajọ ọfịa ọ bụrụ otu Sọmadịna ijiji ntị ike si wee soro ozu naa n'ini nwata nụọ ọgụ e gboro egbo ọ dị ya ka ọ kaala ịkwa nkwụ ụmụaka onye a dụwakwanụ ọdụ ya nụrụ maka na ọ onye a gwara kwe a fụ ọzọ a gwakwa ya

ifo chakpii ndewo maazị ndewo daalụnụ onye mazi ihe mmụta ndị ọ fụrụ n'ime akụkọ a ya ya denye na ngalaba okwu ebe a na-edenye atụmatụ n'okpuru ihe onyonyo a daalụnụ ka emesịa